Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Ah, Siko mwambiri fashion Yesu sindiakula zambiri Ah, palifundo zambiri zimeza kuduka Ah, one anthu mukudandaula za Mtukula Pakhomo sizikuyenda bwino zachitukuko sizikuyenda bwino andale kupangana blame eti komano Pempho la ineyo ndi ili, ndi nthawi yochepa imene tili nayoyi, anthu apitirize kupanga conclude koma pempho langa ndi ili, 1. Achinyamata tayankhula muja zochoka ku phindu kuti 2025 atitani alilira. kuli ma t-shirt akuprintidwa kuti azativeke azimayi 2025 atitalilira kuli nsalu zoti zikuprintidwa kuti azatitani azativeke ma t-shirt aja nsalu zija tikumavala nde dignity bwanji kuli ma vdc kuli ma, ma adc m'madera mwathu Achinyamata tapitani mukalowe mukatenge mipando mma VDC. Azimayi katengeni mipando mma VDC mma ADC. Achinyamata achina Baraba awo, achi- a- Honorable Noel, achinyamata oti anazipereka akatenge mipando ngati makhansala ngati ma MP. Tamvanatu eti? Olo inenso nayesatu last time ndaima ngati chani MP. Tili tonse eti? Tiyeni tisamangoblema Tisamangoblema anzathu amene ali kutsogolo ife tiziblema tili kumbuyo tamvanatu eti amanena kuti ndale ndi za ma crook ndale ndi za anthu olakwika that is not true tamvanatu eti ndale ndi kuyendesa dongosolo la chitukuko komanso kusamalira anthu tamvanatu eti so inuyo munomo zonsezi muku mumatenga gawo lanji? Mukutenga gawo lanji? Komanso 2025 titenga gawo lanji? Tamvanatu eti? Ambiri inu mumanena kuti simuzavotaso. Mwanyanyala. Kodi tikanyanyala kuti sitizavotaso? Zisankho zizayenda bwanji? Azawina anthu oyenelera kapena olakwika? Tamvanatu eti ndiye chifukwa nthawi ndiyochepa Brian ndi ma panelist athu apitilize komano pempho langa achinyamata amene akutionera pa tv amene muli muno ma students amageto tonse tiyeni titenge mbali pa zachitukuko za ndale za zisankho koma asatigwiritse ntchito inenso ndine shadow kumene ndili kwete ndiyesesanso kuti ndikamapanga interact ndi azimayi ndi anyamata tisayuze tamvana eti fa mukamene ndandala ndiye inenso ndi wandale tamvana eti zimene mumatsutsa zija mumadzudzula zija inenso zikumandikhudza tili tonse eti nanenso ndikumvetsera nawo zikwapu zija sikuti mungokwapula ma MP okha kapena maminista okha eh inenso kumandikwapula nawo tamvana eti so mwachidule tikhale ndi vision ino si talk show kuno sitidzapanga talk show chonde timvetserane kuno si talk show inuyo nonsenu palibe wamisala palibe osowa chochita tamvana eti ena akutonera pa tv angoti mwapita ku robins park mwakambirana chani sikuti tikunena kuti tikangomaliza zokambirana izizi ndiye tikamatuluka apa malawi asintha ayi koma it begins with me it starts with you tamvana eti inuyo mumachokera mmadera inuyo muli ndi mzimu wa mulungu Mwagona nawo, mwadzuka nawo, musauseweretse, musadziderere. Tamvana eti. So mwachidule Brian Banda ziko mopitiza ndi Banda ziko.
Nkhani nkhani zimene zikambidwa pano ndi zazikulu. Tikhala tikuchoka pa television posachedwa apa but the conversations will continue in our minibuses, in our homes, komanso kulikonse pamene tikukhala. Uh, ndimafuna kuti tikuthokozeni inu amene mumationera in Malawi and around the world. Unali mwambo wa pabwalo an honest conversation about our future and our country anatiitana pano ndi fredokiss ndipo we are having a conversation kuti tione kuti dziko lathuli lipita patsogolo Sitiku- ah, sitinakambe pano za chipani chilichonse sitinatchule candidate wina aliyense young people we have a future yeah. to hold yeah. ndipo fredokiss wanena kale it starts with us kwa inu amene mumationera pa facebook komanso pa television tikufuna tikuthokozeni pokhala nafe anytime uh, chikakomera tichoka pa tv but ndimafuna titenge mawu omaliza uh, mawu anu omaliza helen after all is said and done what would be your concluding remarks
Thank Brian. Ine ndimaona ngati kuti zimene zafotokozedwa kunozi zigwiritsidwe ntchito. Anafotokoza physics komanso aona polipipa anatsindikirapo kukhudzana nkhani za chuma. Iwo anadzipereka kuti ife ma MP munthu amapeza kuti alandira ndalama zapang'ono akakhala MP akuzalandira ndalama zambiri. Kwa ine ndimaona ngati ngati dziko lino lili ndi vuto la chuma, kodi ma MP wo ku Parliament ko simungagwirizane kuti musiye kulandira salary ndalama zizipita kuti zikatukule anthu kumudziku? Chifukwa munthu amene angagwire ntchito modzipereka mwaulere ameneyo ndi kuti afuna tigwirane manja ndi anthu a ku Malawi tipite pachitsogolo. Nde vuto silo chimene ndimaona ine ambiri munomo ndi ana a ku school inenso am a student. Zimafunika kuti tikamakhala ndi education yathu ija izipanga marry ndi realistic imene ili kuliko ku Malawi kunoko, the reality. Kunoko timapeza kuti tikupanga graduate anthu ambirimbiri tili ndi mapepala tili ndi ma degree tili ndi ma professor tili ndi ma MSc muno. Komano tikhalenso pansi tiunikire kodi zimene tiwaphunzitsa anawo akamapita chitsogolowo zikuthandiza dziko lathu komanso namba 2 munthu akamachoka ndi msce ku school ife sitingatengeko ma concept okutiso alipo kale kunoko ngati TEVETA ija kuipanga marry kuti mwana akamamaliza form 4 azikhala kuti watengako ukadaulo wachani wa zinthu zamanja komanso muipangenso marry zija ma policy asamakhale apo ndi apo ndi apo azigwirira ntchito limodzi ndekuti akumaliza form 4 form 4 komwe kuja waphunzira za business waphunzira kuti msonkho ndimalipira bwanji waphunzira kuti kupita ku mabanki ma akaunti zimayenda bwanji komanso akamamaliza ndi ukadaulo wake ukadaulo wake uja ndikumpasaso kangachepe kuti akayambire chani zimene waphunzira zija osati kuti zizikhalaso ngati application inaso yapadera imenenso imakhala ngati kuti sizikugwirizana Chachitatu chimene ndimaona ineyo I think ambiri akamba timakonda kupanga blame atsogoleri koma ku Malawi kunoko takhala ndi zipani zosiyana siyana zatilamulira mavuto ake ndi ati ndi omwe omwewo ndasangala ndi mmene anayankhulira Fred kunena kuti zimayamba ndife chifukwa tikudzakhala pano nthawi ya kamuzu a- a- late kamuzu banda ananyozedwa ndi anthu ena mu dziko momwe muno Nthawi ya a Bakili ena amasangala komaso ena anawanyozaso a Bakili Muluzi nthawiso ya bingu chimodzimodzi nthawi ya amayi chimodzimodzi nthawi ya APM chimodzimodzi nthawiso ya a Chakwera anthuso ena akusangala ena akuwanyoza ndikuti vuto silingangokhala kuti ndikutsogolo kokhako iyayi ifeyo tikanadziunikira because aja ndi adindo athu akupanga mbali yawo komaso ndikumbukira zimene anena adini patero Tikumbukirenso zabwino zimene aulira akutani, akupanga. Chifukwa kufika pano pa dziko ngati lathuno osakhalako ndi nkhondo, inde zinthu zovuta zilipo koma tikamakhala mmene tikukhaliramu, kumaperekera, kumayimirira kuti inenso ndikhoza kupangapo, ndikhoza kukhalanso ndi kuthekera. ndagwire manja abomawa ndagwire manja a, a business ndagwire manja ana asukuluwa kuti tonsefe tigwirire ntchito pamodzi titukire dziko 'fukwa lolephera sakhala apresident okha aa olephera ikhala malawi nde ndimati ndipemphe choncho Ad- Ad- Deputy Mayor, muyimalize manje nkhani.
Thank you, Brian. Kani ndimalize chonchi, kunena kuti iyi ndi honest kind of discussion imene pa- pakufuna paperekedwe ma solutions. I've got two solutions zimene ndikupanga a proposal uh, ku Ministry of Health. Mayi aja uh, panel yoyamba anakamba za kuberekana kuti anthu akuchuluka malo akhala omwe aja ntchito zikusowa then ndimafuna ndiperekere uh, proposal kunena kuti I'm proposing kuti government Ah, Can we have order, please. Let's have order. Tikupita kumapeto. ah, kuti pachitike ma consultation kuti tibwere ndi policy yoti family iliyonse izikhala ndi ana awiri that's my, my proposal to the government uh, another one uh, ananena uh, akuti kuti

kuti zinthu zitukuka koma mupeza kuti ma injunction omwe aja kuli injunction mpaka pano so injunction iyi tiyilimbikise kuti tisamangothamangira ma injunction zikutipanga cripple ife kupanga sine pansi Siko. solution number 2 zikomo nthawi yatithera timalizira ndi timalizira ndi a MP powapatsa ulemu tiyambira kwa inu apido international timalizireni Ah, chomaliza order please order Ah, boma tiyamikeko zina zimene likuchita ifeyonso achinyamata tikhale pasogolo kukonza zina zimene zikuyenera kuti zikonzeke tisangodikirira kuti aa boma lipanga ichi boma lipanga ichi boma lipanga ichi ifeyonso tikhale ngati atsogoleri tiye tiziyang'ana chifukwa onse amene tikuwakamba apa akatangale tikukhala nawo m'manyumba momwemo Tikumawaona anthu akuba mankhwala kuti awawa amatenga mankhwala kuchipatala amakagulisako koma tikukanika kuti tipite tikapereke umboni eh? ena tikupemphera nawo m'machalichi momwemo koma tikukanika kuti tipite tikapereke umboni kuti ya awawa awapanga izi awapanga izi awapanga izi nde chiyambenso ndi ifeyo mmene anenera ah, feno chiyambe ndi ifeyo tikhale ndi kuthekera koti tiziyang'ana anzathu ngati apanga cholakwika awa bakokotayala wachosatayala kali kutola kuchita Ah, pita ukapereke ripoti ku polisi osati tingokhala tizingobwera pano kumayankhula iyayi koma katangale ayiyayi koma anthu mmaofesi mwakuba koma sitikupanga kuchita kwake ndekuti sitikulikondanso dziko lathu mwina ndingomalizira pamenepo Uh, MP Atwalibeba, your last thought for tonight. Ah, ndingoyankha mwansangansanga kuti alipo ma MP angapo ndithu amene ali ololera kuti salary yawo izipita mukumbukira nthawi ya covid ija Tinalipo including myself amene tinapanga kuti salary yathu isalowe, ndalamayo timampatsa onjeza Kenani chifukwa cha transparency ndi accountability yake mmene amapangira tinamuuza kuti salary yathu izilowa straight kwa iwe kuti uthandizire kugula zofunika zina ndi zina zoti amalawi adzathandizike so imeneyo i don't think kuti ingakhale solution ndimafuna kufotokozera alipo anthu ena tinakhala kuti mmene ndafotokozera kuti katengedwe ka anthu kuwatenga mofanana ndiye tikalowe mofanana say for example ngati titati tili serious kuti tikufuna kusintha dziko ndiye titenge achinyamata ambiri alowe mu ndale chifukwa titakhala tili serious kufuna kusintha dziko tikhoza kugwirizana pano na Fred wa zaka zingati ngati akwanitsa zaka zonga 36 Fred for president achinyamata tonse tikamuvotera 36 zitheka majority population ya mu Malawi muno ndi achinyamata

We need to have an honest conversation about our country. Achinyamata tilipo ambiri tisangoonelera ta- taonelera nthawi yayitali pamenepanso ndi pamapeto a zokambirana zathu madzulo ano i want to thank you my name is brian banda goodbye